Sea, táir go deimhin, go raibh maith agat, a Mhichíl. Tosnóm le Cill Ruáin Mac Donncha mar sin, seo mar a chuir siad chun páirce dosaen imreoir óna mbua sa chomórtas dhá bhliain ó shin ag tosnú inniu. Páidí Williams, deartháir an bhainisteora, sa chúl acu súd. Seans gurb é James Cleary a chuirfear ar John McGrath tráthnóna agus tá Ciaran Cahill údarásach mar lánchúlaí. Athrú déanach sa leathlíne, Darragh Peters istigh ansan taobh le Craig Morgan, imreoir fíorthábhachtach ná raibh ar fáil dhá bhliain ó shin dóibh mar leathchúlaí láir. I lár na páirce an scéal céanna aige Jerome Cahill ar shlí arís mórán ag brath ar a thaispeántas san tráthnóna, Conor Austin mar pháirtí aige siúd. Maidir le pocanna saora Willie Cleary ana mhaith ar fad agus caithfidh Luachma gan na pocanna saora san a ghéilleadh. An captaen Niall O'Meara ar an ndaichead slat bhuaigh sé féin agus Cian Darcy Craobh na hÉireann leis na sinsir ansan i dhá mhíle is a naoi déag agus tá Mark O'Neill istigh in áit Séamus Hennessy. Luachma Caisleán Laighnigh mar sin, seo mar a chuir siad chun páirce Aidan McGrath sa chúl, gan ach dhá chúl géillte acu sna cluichí go dtí seo. B'fhéidir go mbeadh triail ar Joey Hennessy agus é ag láimhseáil Thomas Cleary tráthnóna agus tá taithí aige Willie Eviston, fear an chúinne ansan. Athrú acu so leis sa líne leathchúil, Lorcan Egan istigh in áit Eoin O'Connell taobh le Brian McGrath atá ag imirt go diail. Deartháir Bhrian Noel i lár na páirce, iománaithe tréitheacha is ea é féinig agus Ciarán Connolly. Tá seachtar McGrath ar an bhfoireann ar fad, ceathrar díobh san i measc na dtosaithe, John an té is mó scór, gan dabht, deartháir le Noel agus Brian, Ciarán an lántosaí, deartháir le Aidan an cúl báire, col seisear leo is ea Tomás McGrath ansan ar an ndaichead slat agus sé Liam McGrath captaen na foirne sa chúinne. Durlas agus Éire Óg an Aonaigh le teacht ach láithreach bonn baill i gcoinne Peil ó shin atá ann. Tá Noel McGrath a bhfuil tar éis Luachma Caisleán Laighnigh a chur chun tosaigh. Sin an tús a bhí ag teastáil don dá fhoireann ansin ach McGrath ní féidir spás ná am a thabhairt. Sin an dá rud a fuair sé agus sin ana thús dóibh. An múinteoir bunscoile, col ceathrair is ea Joey le Tomás McGrath. D'fhéadfaimis a bheith ag caint fan an lae ar na gaolta ar fad ach seolta isteach go hálainn ag Thomas Cleary ó lár na páirce, pointe ana bhreá. Sea, sin pointe deas ansin, an fear uimhir 14 ar a dhroim ansin ach tá sé tagtha amach ansin chun an spás a dhéanamh istigh. Go Cahill agus Cian O'Kelly.
Come on now, gnag atá i gceist agat, a bheith? Sin é go díreach é. Bhuel, tá sé luath fós, ach mar deir tú, cluiche ceathrú ceannais, deireadh déanta aige pé meitheal a chaillfidh an ceann so. Obair mhaith ansan arís, agus slactha go deas aige Mark O'Neill, an tros san ó mear a bheith ag teacht chun cinn, agus an ceann san buailte go hálainn ar fad aige, seo tréimhse den scoth aige. Seo an fear atá ag imirt mar leathchúlaí láir, mar imreoir sa bhreis thiar ansin agus cluiche maith á imirt aige is tá siad ag fáil, Cill Ruáin, an láimh in uachtar air. Seans ag Darragh Peters fé bhrú ach éiríonn leis agus le Ó Meara, sin pas álainn ar fad go dtí Cian O'Kelly. Anois mar sin, Joey Hennessy fé bhrú anso ó ar a ghlúine ar chuma Brian Corcoran blianta siar, an-scór aige Cian O'Kelly. Sea, tá sé imeasctha ansin agus sé Niall O'Meara a thugann. Teas isteach ansin agus nuair a bhuail sé an féar bhí O'Kelly in ann é a fháil agus faoi bhrú damanta ansin ag Joey Hennessy ach bhí sé in ann an-phíosa scil ón talamh é a chur thar an trasnán. Sea, mar is Cill Ruáin Mac Donnacha ag teitheadh siar ach aige Aidan McGrath ceann mór. fada a chur suas agus a leagadh anuas go hálainn ansan aige Liam McGrath go dtí John. Anois mar sin. Morgan a d'iarr é a stop agus bhí teangabháil ansan aige Paudie Williams is dóigh liom. Pointe cláraithe ach an t-aicsean déanta aige an bhfear istigh. Ó sin sábháil iontach ansin ag Paudie Williams ó John McGrath ansin. Agus ana féach anseo, ana shábháil ar fad aige John McGrath ag briseadh tríd agus Morgan ag cur brú air. Is urchar a bhí ann mar a dúirt tú, Brian. Sea, tá Shane Hennessey tagtha agam anseo. Shane, an bhfuil sibh sásta go leor leis an céad leath? Sásta go maith leis an chríoch ach Níl an ráta oibre ard go leor i dtús an chluiche. Tá mar bhí Cill Ruáin ag cruthú a lán spás sa líne lán tosach agus tá Jerome Cahill agus Cian O'Kelly agus Thomas Cleary ag cruthú dainséarach ach sa dara leath b'fhéidir níos mó ráta oibre agus b'fhéidir go bhfuil, cruthaímid dhá seansanna cúil sa chéad leath so b'fhéidir go bhfuil seansanna eile sa dara leath. Maith thú Shane, go raibh maith agat as labhairt linn anseo. taobh lena chéile agus gach éinne eile tamall siar. Caite isteach ar deireadh thiar agus tá clibirt eile ach Niall Ó Meara. N'fheadar conas a dh'ardaigh sé an ceann san. Ana scil agus faic tar éis aige Darcy. Tá leis nár deineadh cor camáin. Seolta anuas ansan arís tá Thomas Cleary bogtha isteach, Cian O'Kelly agus ana-phas Willie Cleary ansan, cúl ag teacht! Cúl do Chill Ruáin Mac Donnacha agus sé Willie na pocanna saora a d'aimsigh. Bhuel, b'fhéidir gur cúl cinniúnach a bheidh ansin ach cruthaithe arís ag an triúr b'fhéidir is fearr a bhí ag Cill Ruáin anseo. Thosaigh sé le Niall O'Meara, pas amach ansin go dtí an fear agus pas isteach ansin agus sé sa dara leath. Sé Darragh Peters a tháinig isteach ansin mí-ádh ceart ach sin drochphoc amach anseo. Sea agus beidh siad thíos le Ciarán McCormack, an t-ionadaí a tháinig isteach b'fhéidir neomat nó dhó ó shin agus tá buaite ar deireadh thiar ar Pháidí Williams. Agus muid cothrom arís agus gan aon duine ag súil leis sin. Agus b'fhéidir go raibh an ghrian ag cur isteach ar an gcúl báire ansin, ach pé rud a tharla, sin an-chríoch ar fad leis an bhfear a tháinig isteach. Mar sin John McGrath, agus tá sé sin tar éis an cuaille a bhualadh, fós istigh. Trasna ansan le Eoin Hogan. Tógtha go deas aige Eoin ansan, fear a bhuaigh Craobh na hÉireann leis na mionúir i dhá mhíle is a sé, ach tá botún eile tarlaithe, Liam McGrath ag ceartú agus ag aimsiú na sprice, an tarna cúl aige Luachma. Agus gach aon duine, na cosantóirí san áireamh, ag ceapadh go mbeadh an pas tugtha trasna go John McGrath ansin agus d'fhéach sé ar John ach rinne sé an rud ceart ansin, an sliotar a choinneáil agus díreach. neadaithe san eangach ansin agus rinne an cúl báire, Páidí Williams, an-iarracht. Cinnte
ach Jack Peters istigh. Luachma Caisleán Laighnigh mar a dheineadar sa chéad leath ag críochnú an-láidir anseo agus an ceann san ag Ed Connolly agus tá sé laistigh den gcuaille ar chlé. Tá pointe trí cinn anois ann. Sea, agus sin an dara scór ag Ed Connolly, an dara cheann faighte aige sa dara leath agus an-fheabhas tagtha ar thosaithe Luachma, Caisleán Laighnigh, sa dara leath. Sea, agus bhíodar ag brath an-mhór ar John McGrath. Éasca, ach tá Brian McGrath tar éis an ceann san a chuardach amach agus tá mí-eagar anois ar chosaint Chill Ruáin Mac Donncha agus Luachma Caisleán Laighnigh ceann eile tiomáinte isteach agus tiomáinte thairis an dtrasnán aige Liam Treacy. Sea Liam Treacy, ionadaí eile a tháinig isteach. Sin an difríocht ansin go Luachma Caisleán Laighnigh ag na fir ionaid a tháinig isteach. Seo Cleary arís. Anois mar sin, na trí cinn nach mór thart de neomataí, Cahill a luascann san istigh ach Lorcan Egan an sliotar buaite aige, ní raibh sé buartha fén gcamán a bhí ag teacht i dtreo a phuis in aon chor ansan amach go dtí John McGrath arís laistiar dá líne cúig mhéadar is seasca! Tháinig! Ná bí ag caint ar ainliú!
Tagann an fear, nuair a thagann an t-am ansin agus sé McGrath ansin agus é thar a bheith scaoilte faoi láthair. Tá siad ag lorg cúl ach is dócha go bhfuil rith an ráis ag. Luachma Caisleán Laoighne anois. Cúig phointe as a chéile faighte acu agus beidh siad sa chluiche leathcheannais agus tá Brian McGrath roghnaithe ag Cathal mar laoch na himeartha. Freagra maith do Bhrian.
Is ea, tá Brian McGrath, laoch na himeartha anseo, tagtha chun labhairt linn. Brian, congratulations. A tough day at the office but the way you finished the game, very impressive, I thought. Yeah, look, it's county quarterfinals stage, like,

lads are enjoying that and we're getting a bounce out of it and long may it continue. OK, congratulations Ryan, is tú laoch na himeartha. Agus anseo thar ceann FBD, Máirín Ó Meara a bhronann gradam laoch na himeartha ar laoch anseo tráthnóna, sin Brian McGrath. Agus tá bainisteoir na foirne, Eamonn Kelly, tagtha chun labhairt linn. Eamonn, for a game that was so tight for so long, you won by six, you scored the last five points, it was the last couple of minutes really what won the game for you.